Give me na this small boy na-eje dị eje ka ị na-eme one one leg one here o ka ihe na-eme ka ihe na-eme na ụmụ Igbo ka ego si arịọ ọya ọ gị efekiwa ya stagiara abụ nickname alright eh alright eh ka ihe na-eme ọ gị eletiga ahụ nkwesịrị maka osiarị nwa etiga arụ na-akpọzi m akpọ ka chinchin ka ihe na-emezi ọ gị etiga ahụ with fully force ịghọtago na-ekelekwa ndị niile na-akpọ m sis na-asị waya ka ego si adị kee ka ahụ si dị gị nna ahụ yakwara m o mana based on where I be mụ amalitekwa enwetago m onwe m adịgodi m free like this guys I'm fucking free like this adịgodi m free guys abụ m nwaada Chinazọ Mmeakụ Ewuru abụ m onye Ezinifite nke dị na Agụata Local Government na Anambra steeti ya m na-eme ndị mmadụ ihe ntọ ọchị nwa otu nwa otu Ọnịcha agboro way ịghọtago mana a sị m ka m pakeji natatụgodi taa ghọtago echi abido ebe anyị kwụsị onye ọbụla mụ na ya nọ na-achị ma nne m ma nna m ụmụnne m one ọbụla m si ekwu okwu m mee ihe otu a achịa m mee nke a as in ihe ọbụla m mere na-atọ ndị mmadụ ọchị agba m futbọọlụ ofuma mgbe m na-ekunite nke onye onye okwu ego abụ m onye na-agbata mbọ ihe ọbụla ya-enye ego ọ sị ya bụrụ nkata ose ka a ya-ebu anụbeghị m di o mana m na-achọkwa di mana enweghị m sị na obodo a ya-anụ m obodo a ma anụ m obodo a ihe m chọrọ ebe ọ ya-abụ m nọdụ ahụ ejuo m oyi happiness obi anwụrị happiness forever as in ọkwa ebighị ebi bụ forever ka ọ gịnị nya ka m chọrọ achọghị m nke ejekata n'ụzọ akọrọ akọrọ akụkọ bịa sị na ejikwa mee nke a mgbe ahụ asị ee waya kwa nwa na-eme ka agboro o mego nke a, mee nke a. so mụnwa na-eme ka m ihe a ndị mmadụ che na m bụ ụfọdụ ndị mmadụ na-eche maka one m si eme agboro agboro m chọọ igosi ya na ụdị na mụwa nọkwa nọ- nọpịa ya anọpị a graduate m na mahadum eh, Covenant Polytechnic Aba Abia steeti nke dị n'Owerrinta kịta a graduate m na 2019 ọ dị ka mgbe m ji gbaa bọọlụ ihe ahụ ụmụ nwoke na-eme ka m na-alaiki iti isi ebe ahụ nwoke na nwaanyị na-akpakọta onwe ha hụtụ- nwoke na di na nwunye bụ nwanne o di na nwunye bụ nwanne ihe a dị ka ofu ọbara nwanne gị ọ nwanne gị ka ọ bụ ịma nkwe ka ihe ọjọọ mee ya nya ama nkwe ka ihe ọjọọ mee gị ka ha kpakọta kpakọta onwe ha gwa onwe ha okwu under eziokwu understanding matters a lot nghọta ụmụ nwaanyị kịta ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị nji ekwu maka nji ekwute okwu ịgbabu mbọ a before bụ young girls like me ndị na-etolite onwezi onye chọrọ ịchọ ihe ọ na-arụ onye ọbụla chọzi iji ma- mmadụ eji na-emere mgbado as in o butego mgbado mgbado ọ na-eri ego or something mana ịma na mmadụ eji bụ a na-akwadoro ya akwado mama m na-agwa m ya steady a na-akwadoro ya ọ bụrụ ịpụ ijiri akpịrị akpịrị enwe ndị ji akpịrị abịa ndị is very bad akpịrị onwezi nwaanyị chọzi ịrụ ihe mụọ makeup mụọ nke onwezi onye chọzi ime aka ọrụ onwezi onye chọ ịgba mbọ onye pụta nọọsụ ọfụ m ebe m na-eme ya ọsị m ee I want to be your achọrọ m ịbụ enyi gị achọrọ m ime nke a na-egwuru obi m ị chọ ịbụ enyi m ya eme nụ ihe m na-eme enwegachara m ihe m na-emesi enwe enweta ego enwechara m ihe m na-arụcha enweta ego asị nwaanyị bụ na mmadụ fụ m n'elu ọk- mmadụ fụ m n'elu ọgba tum tum ọ ya asị ọnwa bụ ihe maka na enweghị m onye na-emere eme ka m ji agba mbọ ahụ mana ụmụ nwaanyị ihe a chọrọ na-abụ ole di m as in abatago abatago ka eribe ka eribe ya bụzie na eri highest two months three months ebe niile e- e- e- e- efe ka na-akwado igbo tv na Igbo TV na-akwado asụsụ anyị asụsụ anyị bụ Igbo Igbo ka anyị bụkwa ndị Igbo ka anyị bụ onye ejezi na-eme Igbo Igbo amaka Igbo na-atọ ụtọ Igbo na-atọ ka honey ma ị sụọ ya nke ọma unu na-akwado Igbo TV